non moi je suis pas musulman mais n ba silamɛ n fa silamɛ n ye silamɛw den de ye mais n yɛrɛ fana tun ye silamɛ ye n bɔra a la Dieu merci silamɛ dɔ de ye mɔgɔ bila ka taa ne ɲini an bara deux fois marifa la dugutila fɛ vers deux heures du matin trois heures du matin

Nin video in a ɲɛsinnen bɛ an balimacɛ de ma komi aw bɔra k'a ka video lamɛn cogo min na n'o ye AB jalo ye an ka aritisi a y'a yira k'a fɔ ale bɔra silamɛya la silamɛw ye a laɲini k'ale faga k'ale agresser ɔ ale yɛrɛ ye a ɲini silamɛw fɛ u k'ale den kun di u banna a y'a ka dusumakasa ni a ka dusukasi yira video ninnu kɔnɔna ten an tɛ se k'a bɛɛ jouer nin ye ladilikan ye ka ɲɛsin a ma ani an yɛrɛ ma ani maa wɛrɛw ma i k'a dɔn k'a fɔ nin hakilina in an karamɔgɔ caman bɛ nin hakilina in kan k'a fɔ ko ni maa min ni e ye silamɛ ye e tilala ka bɔ silamɛya la i ka kan ka faga de tile saba de bɛ d'i ma n'i ma segin i kɔ i ka kan ka faga o y'a sɔrɔ nin hakilina in bɛ fɔ kurana aya kɔ hakilina o hakilina ni o bɛ fɔ kurana aya kɔ ne ni e an ka kan k'an yɔrɔ majanya o la parce que ne ni e ani an karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fili nka fili tɛ se ka don kurana de kɔnɔ yala o ni maa min bɔra silamɛya la o tigilamaa ka kan ka faga wa

Ni maa min kafiriyala boli ma, ka limaniya Ala la, i k'a dɔn k'a fɔ o tigilamaa y'a bolo kɛ juru la, juru min n'o ka fasa, tigɛyɔrɔ t'a la. Ala subahana wataala ko yan ko jagoya t'a la. Nka ni ne ni e karamɔgɔ ko ko ni maa min bɔra ko tile saba bɛ d'a ma walima a ka faga, yala o ye jagoya de ye wa o tɛ jagoya ye? o ye diyagoya yɛrɛ dan yɛrɛ de ye diyagoya tɛ diyagoya min kɔfɛ dɛ o y'o de ye puisque o ye menace de mort de ye e tun bɛ fɛn dɔ la e bɔra o la a fɔra ko ni i ma segin o fɛn na i bɛ faga de est-ce que diyagoya bɛ tɛmɛ o kan wa diyagoya tɛ se ka tɛmɛ o kan o y'a sɔrɔ Ala ko la ikraha fi din diyagoya de t'a la e ko ko diyagoya b'a la o fɔla Ala ta kɔ dɛ halisa an ka taa kurana aya wɛrɛ bɛ yen Alahu subahana wataala ko walaw sha'a rabbuka la amana man fil ardi jami'a ko ni a tun ye e ala e daba ja dɛ ko fɛn o fɛn n'o bɛ dugukolo kɔ kan maa o maa n'o bɛ dugukolo kan bɛɛ tun bɛ limaniya afa anta tukrihu nasa hatta yakunu muminin ko yala e bɛ maaw jagoya wa fo u ka kɛ limaniyabagaw ye wa e y'a ye Ala subahana watala ko ko maa tɛ jagoya n'a tun y'ale yɛrɛ ja dɛ a bɛ bɛɛ k'a ye Donc an kana maa si jagoya Ala subahana watala ko kokura ni maa min limaniyala ka tila ka kafiriya ale ka kan ka fɛn min kɛ o tigi la Ala b'o fɔ kurana kɔnɔ dakurunɲɛ jɛ yɛrɛ la inna lazina amanu suma kafaru i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu limaniyala ka tila ka kafiriya suma amanu o kɔfɛ ka limaniya suma kafaru ka tila ka kafiriya suma zdadu kufran u tilala ka dɔ fara kafiriya kan i y'a ye ala ko yan ko minnu limaniyala ka tila ka kafiriya ka tila ka limaniya ka tila ka kafiriya ka tila ka dɔ fara kafiriya kan a bɛ ne kɔnɔ aya ɲin na sisan ala subahana watala tun ka kan ka jankata de fɔ yan nka ala ma jankata fɔ yan dɛ ala subahana watala bɛna min fɔ yan An k'o lamɛn a ko lam yakuni lahu liyaghfira lahum ko ale ala subahana watala ma kɛ ko a bɛ yafa u ma wala liyahdiyahum sabila ani k'a b'u tilen siratigɛ tilennen kan k'a b'u kanda siratigɛ tilennen kan to ala subahana watala ma jankata foyi fɔ yan o kɔrɔ de ye maa o maa ni e limaniyala sɔgɔma su fɛ ka kafiriya walima i limaniyala bi sini ka kafiriya diɲa kɔnɔ yan Ala subahana watala ka ɲangili foyi t'i kan a ka jankata foyi t'i kan diɲa kɔnɔ yan kɔni a b'i kɔnɔ lahara de madama i ma dan sago maa dɔ kan Ala subahana watala ka jankata foyi t'i sɔrɔ puisque c'est ton choix n'i ma o faamu kurana aya wɛrɛ b'o fɔ an ye Ala subahana watala ko wa kulil haku min rabikum faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur a fɔ nin ye tiɲɛ de ye ka bɔ i dabaga yɔrɔ aw dabaga yɔrɔ n'a ye maa min ja o ka limaniya n'a ye maa min ja o ka kafiriya donc n'a y'i ja i ka limaniya c'est ton choix n'a y'i ja kafiriya c'est ton choix an b'i bonya i ka choix kan nka i jija de i kana sa dɛ jangata b'i ye lahara de nka ni e kafiriyala sɔgɔma walima e limaniyala sɔgɔma ka kafiriya su fɛ i limaniyala tile fɛ ka kafiriya su fɛ i ka choix de don Alahu subahana wataala tɛ ji tigɛ i la a tɛ fiɲɛ tigɛ i la diɲɛ yan a tɛ dumuni tigɛ i la diɲɛ yan nka i kana sa dɔrɔn a banna halisa an ka taa kurana aya wɛrɛ fana filɛ Alahu subahana wataala ko ya ayyuha lazina amanu man yartadda minkum an dinihi ee aw maa minnu limaniyara ni maa min seginna ka bɔ a ka diinɛ la aw la kurana aya jɛlen filɛ dɛ ni maa min seginna ka bɔ a ka diinɛ la aw la a bɛ ne kɔnɔ yan o ala kan k'a bila de tile saba bɛ d'i ma n'i ma segin i bɛ faga nka ala m'o fɔ yan dɛ ala ko ten a y'a lamɛn dɛ ko fasawfa yati llahu bi qawmin yuhibbuhum ko aw tagalen kɔrɔ kɔfɛ ka bɔ diinɛ la dɛ ko ala bɛna na ni maa wɛrɛw ye aw nɔ la ale bɛ minnu kanu wa yuhibbunahu ani minnu bɛ ale ala kanu a banna nka k'a fɔ k'a bɛ aw jangata diɲɛ na non a m'o fɔ fiyewu i b'a ye k'a fɔ kurana aya b'a walawala clairement k'a fɔ ni e donna c'est ton choix et puis da yɛlɛlen don i bɛ se ka bɔ ɔ n'i bɔla fana c'est ton choix da yɛlɛlen don fana i bɛ se ka don ko kura kurana aya ye o de fɔ donc silamaya ye liberté diinɛ de ye jagoya diinɛ tɛ fiyewu fiyewu fiyewu o kurana aya jɛlen de ye nin fɔ ten ɔ sisan an bɛna histoire dɔ lakali Bukhari kɔnɔ hadisa kɔnɔna la fana alakira sallallahu alaihi wasallam arabukɛ dɔ de nana a ma burusi kɔnɔ arabu dɔ nana ka na don silamɛya la alakira bolo sallallahu alaihi wasallam waati min na a donna o don bɛɛ sumaya ye a minɛ walima farigan y' a minɛ waati min na farigan ye arabucɛ in minɛ a kɛra a kɔnɔ ko ale donni in silamɛya la est-ce que o de ma bana bila ale la a taara alakira yɔrɔ k'ale bɛ bɔ alakira ko kana bɔ ko siɲɛ saba arabukɛ in bɔra alakira ka so ka madina yɛrɛ bila ka taa a bɔra silamɛya la nin cogoya la alakira y'a to yen a ka taa alakira ye mun de fɔ n'a kɛra aw ka hakilina in ye tiɲɛ ye alakira tun kan ka a fɔ a ye ka kangari da a ye n'i bɔra tile saba kɔni n'i ma segin an bɛ i kunkolo tigɛ alakira m'o fɔ dɛ waati min na arabukɛ bɔra alakira ka so k'a bɛ taa alakira ma foyi fɔ a fɛ alakira ye mun de fɔ alakira ko ko innamal madinatu kalkiri innamal madinatu kalkiri k'i k'a dɔn k'a fɔ Madina bɛ i n'a fɔ numuw ka fan i k'a dɔn k'a fɔ tanfi khabasaha a bɛ nɔgɔw fili ka bɔ yen wa yansawu tibuha fɛn ɲumanw a b'o lasago k'o saniya alakira ye nin de fɔ dɔrɔn o kɔrɔ de ye arabukɛ min tagala nɔgɔ de don ni maa sanuman de tun n'a ka limaniya in si c'était sincère a tun bɛ to Madina alakira kɛrɛfɛ salalahu alayihi wa salam mais alakira m'a fɔ fiyewu fiyewu ko a ka kan ka faga de aw t'a dɔn k'a fɔ ko nin hakilina in hakilina kɔrɔ dɔ de don hakilina jumɛn de don an bɛna o de fɔ sisan k'a fɔ ko ni maa bɔla tɔn na a ka kan ka faga kamiti hakilina de don an balimacɛ yɛrɛ ka vidéo in na kamitiw y'o ta ka sɛbɛnni kɛ ko balimacɛ in k'a bɔra silamɛya la k'a seginna kɔrɔlen na qu'il est fier de ça an b'a fɔ an balimacɛ Abe tu peux pas être fier de ça dɛ puisque n'i ko ko t'es fier de tes ancêtres olu ka laada in na laada ɲuman an y'o fɔ an bɛ tila ka segin a kan laada ɲumanw bɛ yen an bɛna walawalali kɛ o kan an tɛ ka laada saboter fiyewu Nka n ko kamiti hakilina de ye aw kamitiw n'i ko ko vous êtes fier de ça Abe k'o de o k'ale bɔra puisque silamɛw y'ale menacer de a bɛ ne kɔnɔ o ye kamiti hakilina de ye o a bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ tɛ dɛ o tɛ kɔnɔdimi yɛrɛ ye o ye ɲɛdimi de ye kamiti hakilina in dɛ a bɛ a tun bɛ fɔ arabu jamana la yen ni maa dɔ donna boli la n'a bɛ fɛ ka bɔ u b'a menacer k'u b'a faga ɛ kɔma an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ni i donna kɔma la o de kosɔn an ka talenw la an b'a fɔ ko a ko kɛra kɔmako ye n'i donna i tɛ se ka bɔ n'i donna dɔrɔn u bɛ bɛnbɛn bɛɛ k'i kama k'i poison k'i kun k'i faga o ye kamiti ka diinɛ de ye kamitiw ka diinɛ de kɔnɔ n'i donna i tɛ se ka bɔ n'i k'i bɛ bɔ dɔrɔn u b'i faga donc kamiti hakilina minnu tun bɛ yen fɔlɔ fɔlɔ la O tun ye arabuw jogo de ye arabu dɔw de nana o hakilina don silamɛya kɔnɔ min ni silamɛya yɛrɛ tɛ fankelen fɛ fiyewu fiyewu fiyewu donc kuranɛ nana o de gosi ka bɔ yen kamiti hakilina in gosi ka bɔ yen donc Abe an balimacɛ i yɔrɔ majanya nin hakilina in na i ka na ka na ɲɛɲini kɛ silamɛya kɔnɔ silamɛya ye diinɛ de ye min dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye violence tɛ fiyewu n'i ye violence mɛn a yɔrɔ o yɔrɔ la a ɲɛɲini kɛ ka ɲɛ an bɛ segin ka na A ko ko kura fana ko a ko silamɛw ma k'u ka a den kun di silamɛw banna o ma an b'a fɔ can don n'a kɛra an balimacɛ de bɔra silamɛya la den min wolola o ma bɔ silamɛya la o den o den n'a bɛ wolo a bɛ wolo silamɛya de kan fitiratalahi lati fatara nasa alayiha i k'a dɔn k'a fɔ Ala subahanahu wa taala ye adamaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dan ni Ala ko de ye, o kɔrɔ de ye an bɛɛ lajɛlen bɛ na diɲɛ kɔnɔ yan ni Ala ko de ye an silamɛlama, n'i ma o faamu alakira ka hadisa dɔ bɛ yen kulu mawuludin yuwuladu alali fitira ko den o den n'o bɛ wolo a bɛ wolo silamɛya de kan nka atmosphère de b'a yɛlɛma, ni n ko atmosphère b'a yɛlɛma o kɔrɔ ye di alakira yɛrɛ b'o walawala. ko a bangebaa fila olu de b'a kɛ Yahudiya ye walima olu de b'a kɛ Nasara ye walima olu de b'a kɛ Majusu ye Alakira y'o fɔ k'o bɔ a la den o den n'a bɛ wolo a bɛ wolo silamaya de kɔnɔna la ni o den fa hali n'o tɛ silama ye sa n'o ko ko aw ka taa den kun di aw bɛ ka taa silama dɔ de kun di fa in tɛ o aw bɛ ka taa silama dɔ de kun di o ye occasion de ye fana ni ka silamaya ka ouverture jira. Donc silamɛya tɛ diinɛ ye diinɛ min ni juguya diinɛ de la donc an bɛna na ka na walawalali caman kɛ k'an bɛ di hakilina ninnu an bɛna a bɛɛ bisi ka bɔ yen inshallahu taala n b'a fɔ n bɛ tila ka segin a kan an balimacɛ Abe ani a ɲɔgɔnnaw minnu n'u ɲiginna silamɛya la ni nin hakilina ninnu ye an b'a fɔ a ye segin aw kɔ a ye jija ka video nin kolonkolon ka se an balimacɛ yɛrɛ ma a k'a lamɛn ɲininkali o ɲininkali b'a fɛ a bɛ se k'o ɲininkali tɛnku an na inshallah an bɛna a jaabi an ka sow dayɛlɛlen don su ani tile i bɛ se k'i ka ɲininkaliw kɛ inshallah an bɛ ɲininkali ninnu jaabi nin tun ye nin video kunkurunin ye ka ladilikan in lase an balimacɛ ma ani minnu yɛrɛ fana bɛ silamɛya contre la ani an silamɛ minnu yɛrɛ fana m'a faamu